lipoti la ndege linatuluka titha kungonena kuti malipoti onse awiri anatani kuti anatuluka malipoti awiri onsewa afotokoza malingana ndi kafukufuku wawo amene anatani kuti anafufuzira now pano ndimafuna tipemphe a president abwere poyera ku mtundu wa amalawi alankhule kuti way forward panopa ndi chani chifukwa mkatikati ngakhale malipotiwa akulankhula mozembazemba koma muli zinthu zina zomwe mpakana panopa amalawi akufuna kuti adziwe kuti way forward yake ya zinthu zimenezizi ndi chani chifukwa wina liyese lipoti poja walitani kuti walimva Mabodza amene anatuluka kuchokera kwa a President iwo mwini, a Moses Kunkuyu ndi wamkulu wa ankhondo, zomwe malipoti awiri onsewo akuonetsa kuti zinthu zimene ankalankhula iwozo mwa zina mwa izo ndi zinthu zabodza. Malipoti amenewa anayatenga kuchokera kwa ndani? Nanga anthu amene anapatsa malipoti amenewowo apanga nawo bwanji? Malipoti akufotokoza kuti pa monga lipoti latuluka kumeneli pali kulekerera komwe kunachitika pa Kamuzu International Airport. Anthu ena analephera ntchito zawo ku aviation. Apanga nawo chani? Chifukwa chakuoneka kuti ndi amenenso anapangisa kuti ngozi itani kuti ichitike. ndiye mamistake amene wawo amene malipoti awiriwo apeza a president kufuna kuti abwere poyera alankhule ku mtundu wa malawi kuti way forward ndi chani chifukwa chomwe ndimayembekezera ndimayembekezera kuti a president mwina ama pali anthu ena amene akuoneka kuti anapanga zinthu zolekelera pa nthawi imeneyi anayenera kuti ayimitsidwe ntchito even mneneri wa wa jeni wa boma a moses kunkuyu amayenera kuti ayimisidwe chani kuti ayimisidwe ntchito wamkulu wankhondo amayenera kuti ayimisidwe chani ayimisidwe ntchito azikafufuza kuti zinthu zomwe zimene ziya zinachitika chifukwa chani andi zomwe amalankhula amalankhula ku mtundu wa malawi zimatanthauza kuti chani iwo mwini a president amayenera kuti wokhaso azipezenso olakwa kunanga munthu amene anawuza report limenelo poti iwowo sanaliko ndi anthu okuti amachita kulandira maripoti ameneyo ndi ndani amayeneranso kuti atani kuti ayimisidwe ntchito amkawapasa report kuti azilankhula aoneke onama ku mtundu wa malawi in short timafuna kuti apresident abwere atipase way forward malipoti awiriwo ndi amene awawo amene akuti ndi monga akunenera kuti lipoti iyi ndi fine final so way forward mwa zinthu zomwe zolakwika zomwe zili mkati mwa malipoti ajawo zomwe zikuonekera kuti ndi zinthu zolakwika zomwe apezanso ngakhale akafukufuku a malipoti aja kuti ndi zinthu zolakwika apanga nazo chani a president tikunena kuti apurezidenti abwere poyera atiuze ngakhale akunena kuti lipoti akunena kuti ah, lisanatuluke um, kwa um, at- litatuluka analipitisa kwa president ndiye apresident anakana kunena kuti ayi kayambeni kuwawerengera amalawi zomwe sindikukhulupirira kuti zingakhale zinthu zotani kodi zoona koma ponena poti alipotiwo anena choncho ife tizigwiritsabe kuti zi- ndi zimenezo ndiye pano ndikukhulupira kuti apresident tsopano amva eh, awerenga ripotiyo ngati mmene panopa wina aliyense mmalawi akuziwa kuti ripoti likufotokoza zakuti zakuti tsono apresident akutipo chani ndi maripoti amenewa awiri abwere pa mtundu wa malawi aone and way forward ndi chani nanga anthu akuoneka kuti panali kulekelera kagwiridwe kawo ka ntchito apanga nawo chani ndikhulupira kuti pobwera president akhala akuyimitsa akamabwera kuzatambasula mmenenso iwo ayimvera lipoti ilili ndikhulupira kuti pakhala anthu ena amene akuchotsedwa chani kodi akuchotsedwa ntchito akuyimitsidwa pa maudindo awo kuphatikizirapo ndani kodi a moses kunkuyu kuphatikizirapo wamkulu wa nkhondo wa dziko lino kuphatikizanso iwo amene kuti kodi information ankatiuza ija ya president anayitenga kuti amalawi afuna amve chitsimikizo kuti afuna amve zimenezi ndiye a president amalawi akudikira inu kuti malipoti awiri onsewa atulukawa way forward yake panopa ndi chani chifukwa tikukhulupirira kuti munthu akamatenga misonkho ya amalawi nkukhazikitsa eh, commission of inquiry and commission of inquiry yatulusa lipoti ndiye kuti pali chinthu chinanso chomwe mungathe kulankhulapo potsatira zomwe malipoti aja atani kodi atuluka ndiye zimenezo ziku- tikudikira inu a president kuti mutitani kodi mutilankhule chifukwa mmene mujamo mwatipasa ka ka news kena kache komwe kakuonesa kuti panali kulekelera mukapanga zimenezo mwina anthu mmitima mwawo achosamo picture chifukwa anthu pano pamadziwa kuti kukhotakhota komwe akukhota malankhulidwe kumenyanamenyana kwa malankhulidwe a malipoti aja ndi zomwe munkalankhula inuyo a president ndi zomwe zinkalankhula a moses kunkuyu zomwe zinkalankhula wamkulu wa nkhondo zinthu zomwe zikuwapasa anthu kunena kuti ah kodi ngozi iyi inali yochita kukonza ndiye tifuna timve kuti inuyo muwauza chani mtundu wa amalawi pa malipoti awiri amenewa amene atani kuti atuluka way forward ndi iti nanga anthu amene analekerera kuoneka kuti analekerera pa ntchito zawo mupanga nawo chani